an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ yen ni a bɛ an lajɛ ani minnu bɛ yen ni u b'an lamɛn sanga ani a ka waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw fo dan tɛ foli min na ka aw ladɔnniya k'a fɔ layidu de bɛ an ni kanubagaw cɛ badabada layidu ala ta kɔfɛ ka d'a kan an y'a fɔ an terikɛ an'an jɛɲɔgɔnkɛ an'an ka karamɔgɔ an kanubaga dɔ de n'a kun bɛ nin baara kɛ n'an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn don ala y'ale tanya ale ti yan nka bi anw n'ale bɛ jɛ ka masala o pilasi la k'a ɲini ala fɛ ala ka lamɛnbaaw kɛ tulo kunnandiw ye ka jɛmukan ninnu kɔnɔ o kɔfɛ k'aw fo ka aw barikada k'a yir'aw la k'a fɔ layidu min n'a tara an karamɔgɔ fɛ n'an k'a ma ko yasi karamɔgɔ karamɔgɔ dirisa tarawele a layidu ka ɲi a ko k'a ti aw janfa a ti aw nɛgɛn o de hukumu kɔnɔ juma o juma an bɛ nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn k'a sigi tungarankew tɔgɔ la h'a ka ja mali kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ jɛmukan in tɛ sigi kun wɛrɛ kama jigiya de don dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn dɔ fana bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn ale ko k'a bɛ fitinin min dɔn k'a ni jama bi jɛ a la ka a dɔn ye min ka tila an ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔya nɔgɔyara bi nka layidutigi man ca ala y'ale kɛ maa ye maa min ye layidutigi ye o de kosɔn n'an n'a bɛ video kɛ an fari fonilen bɛ baro kɛ n'a ye kosɛbɛ a ka dɔnniw ka dɔnni minnu fana ni anw n'a jɛra n'an ye nɔ ye a la ni ala sɔnna bi n'aw tora lamɛnni na ka to lajɛli la an na faamuya ɲɛnama sɔrɔ o la o kɔfɛ a bɛna fayida di aw ma fayida min n'o ye laada ye juma o juma a b'a di kanubaaw ma i n'a fɔ ani adama jɛnti balaba kun b'a di cogo min o fayida bɛ di lamɛnbaaw ani kanubaaw ma a bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na adamadenya mako a sira ka ca an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ka wari don fɛn bɛɛ la nka karamɔgɔ bɛna k'an jigin ni ala sɔnna a ma n'aw tora lajɛli la jɛmukan bantɔ a bɛna dɛmɛ kɛ aw ye o kɔfɛ maa minnu bɛ tubabu la n'o ye faransi jamana alimaɲi ɛsipaɲi fan bɛɛ fɛ fanta keyita bɛ faransi karamɔgɔ dirisa ka safinɛ kofɔlen n'an bɛɛ b'a dɔn a bɛ faransi jamana kan nin waati la n'aw tora ka nimoro ta adrɛsi jɛma a bɛna di aw ma safinɛ sɔngɔ o fana ye fɛn dɔɔni ye ni ala sɔnna faransi jamana kan ni maa min ye safinɛ in sɔrɔ baa mugan don wa safinɛ nimisa t'a la sabu aw ɲɛ b'a la mali kɔnɔ girin kɛra a kan an m'a fɔ safinɛ tɛ yen dɛ nka safinɛ ma sɛgɛn komi dirisa ka safinɛ mali dugukolo la ani don min na wa mɔgɔw y'a ta bɛɛ wasalen don n'a ye an minnu bɛ kuma an yɛrɛ wasalen don n'a ye minnu b'a ta u bɛ jaabi min d'an ma u b'an lawasa o kosɔn ne ni karamɔgɔ dirisa an bɛna baro kɛ a ka dɔnni dɔ kan a ɲinina an fɛ kojugu ala ka hinɛ adama jate balaba la ne n'ale masalala k'a tigɛra nka ne tilara ka dirisa deli lamɛnbaaw y'an deli an ka se ka kuma a kan n'o de ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka yiri ye yiri min n'a b'a bolo dɔnni don ale de bɛ dɔnni in dilan cogo ni dɔnni sɔrɔ cogo don ne y'a kanu bi a ka dɔnni in di diɲɛmaa ma mɔgɔw mako b'a la sabu ka hadamaden ko k'i jɛ i nɔgɔlen f'i yɛrɛ k'a fɔ ko alihamudulilayi ne nana walahi ne y'a dɔnni fɔlɔ min na san duuru laban in kɔnɔ dirisa ka o sababu in don kɔmantɛri tɛ dɛ e tɛ koyi ne yɛrɛ de ko don b'a dira ne ma n y'a ye ne fa ne b'a f'i yɛrɛ k'a sɔrɔ ne ba n b'a f'i k'a sɔrɔ an ni dirisa bɛna baro kɛ o kan ni ala sɔnna k'o fana fayida saba ɲin'a fɛ ala kama k'o kɛ ka hadamadenw dɛmɛ an ka sɔrɔ ka bɔ masala minnu b'an filɛ fɛsibuku dirɛti fana kan an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma o hukumu kɔnɔ an bɛ karamɔgɔ bila a bɛ foli kɛ fɔlɔ foli in kɔfɛ ne bɛ sɔrɔ k'a ɲininka dalilu in na

adama an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ i bɔra k'a fɔ cogo min an ni minnu bɛ jɛ ka baara in ani adama jɛ cɛ bala an bɛ jumadon in na an bɛ dugawu kɛ ka dugawu sɔngɔn min kɛ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma kɔfɛ adama an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i yɛrɛ ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la parce que n'i y'a mɛn ɲana bɔ man tora tɛ i sen bila i sen bila duguma

ale fana bɛ tiɲɛ sɔn bɛ nkalon sɔn an tɛna kunkɔrɔta ni juguman foyi ye o b'a yira k'a fɔ an wasalen tun don n'i fɛ baara ye o de kosɔn kurazi b'an na tuzuru k'i dɛmɛ diɲɛ ka se ka bɔ a kalama karamɔgɔ dirisa ye jɔn ye karamɔgɔ dirisa i k'a dɔn bi an tɛna e ɲininka k'a fɔ k'i ye jɔn ye i bɔra jɔn na an tɛmɛn'o kan sabu lajɛbaw b'a dɔn dirisa ye jɔn ye u b'a dɔn dirisa sigilen bɛ bamakɔ maɲanbugu o kɔnɔna na an mago b'a la bi i ka dɔnni dɔ bɛ yen i tun y'a di anw ma anw ye jɔyɔrɔ y'a la kɔfɛ mɔgɔw ko ko anw ye video k'a kan k'a tigɛra k'u y'a ɲin'i fɛ k'i tɛ ka kandi fɔlɔ dɛ o de ye fɛn min d'a ma n'a bɛ kɛ jikalan na ka ko n'a bɛ adamaden ko k'i bɔ i cogo kɔrɔ la an y'a ɲin'i fɛ ala kama a kira kama i bɛ se ka adamadenw dɛmɛ n'a ye mali kɔnɔ ni mali kɔkan adama an b'i fo n b'i waleɲuman dɔn tuma in na i ka ɲininkali diyara n ye n'i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na mɔgɔw ka ɲinini cayar'a la a kɛ tuma daminɛ ka na se sisan ma i video kɛ ka na se sisan ma mɔgɔw bɛ ɲininkali k'an na tuma bɛɛ parce que dɔnni de don dɔnni bɛɛ n'a bɔdon n'a ko kɛ don de don adamaden bɛ dɔnni i bɛ se ka dɔnni bɛɛ dɔn i tɛ se ka dɔnni bɛɛ kɛ tuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen i b'i janto olu la parce que dɔnni ye fɛn dɔ de ye étape par étape n'i sera niveau dɔ la dɔnni baara dɔ bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔw minnu bɛ gɛrɛ i la i b'o k'i ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ko fɛn dɔw bɛ yen janko i n'a fɔ minnu bɛ ni a dɔ la n'u ma dafa i ye yirimugu min fɔ yirimugu in ka di an ye kosɛbɛ parce que yirimugu y'an yɛrɛ ka yiri ye baara kɛ min ye kosɛbɛ

n'i m'a lajɛ ka ɲɛnamaya kɛra ko ko i den ye ne ye mais tiɲɛ ka fisa ni koro dɔ kɔnɔ bi koro min ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ bɔ cogo min n ye fɛn caman kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n yɛrɛ n degunna a ko ne den b'i dɛmɛ kosɛbɛ a ye yirimugu in dɔɔni ta a y'a di yan

mɔgɔ ka dugawu jaabi cogoya tigi mais nin yirimugu in min filɛ nin a b'i mɔgɔ ka a b'i mɔgɔ yɛrɛ de réinitialiser réinitialiser voilà nka i ka fɛn o fɛn n'a b'i la n'a sɔrɔ juguya o juguya daminɛna parce que juguya dɔw daminɛna ka sɔrɔ mɔgɔ mana ja kosɛbɛ

yirimugu in koko kelen po de y'ale yirimugu in koko kelen po de mais e yɛrɛ de kama mɔgɔ min bɔra ni yirimugu ko in ye adama o kɛra e yɛrɛ de kosɛbɛ parce que eh, don min na an bɛ jɛ an ye fɛn caman fɔ ni ma n ko adama ko dɔnni ye tiɲɛ ye o mais dɔnni dɔnni mɔgɔ caman bolo eh, tiɲɛ b'u bolo kosɛbɛ n'i ka sababu tɛ min bolo i ka sababu t'o de bolo parce que dɔnni b'a lagosi o ye e yɛrɛ ka dɔgɔya o b'i yɛrɛ ka dɔgɔya kofɔ donc n ko n'ala sɔnn'a ma ko n'an jɛra ko fɛn dɔw bɛ yen n'i bɛna bɔ a kala ma n ko mun na n nana n ye yirimugu in dɔ ta n y'a d'i ma bon n y'a d'i ma i yɛrɛ de kanu kosɔn k'a d'i ma i yɛrɛ ka da la kosɛbɛ n m'a d'i ma k'i bɛna a fɔ

yirimugu in cogoya an bɛ se ka min fɔ a la bi fɔlɔ o de ye nin ye waati surunya kama inshallah o mais dirisa an tɛna kuma jan sama yirimugu ko in nɔfɛ o mais yalima an kɛlen kɔ k'a kanu an lamɛnbaaw ni an filɛbaaw k'a sɔrɔ i jɛnna n'a ye k'a fɔ n'u y'i wele diɲɛ fan o fan u bɛ se ka yirimugu in sɔrɔ i n'a fɔ a dira anw ma cogo min a man ca koyi an y'a fitinin sɔrɔ an ye koko kelen k'a la ni bi cɛ ala tulo b'an n'an ye min y'a la an kɔni b'o dɔn ɔ yalima layidu bɛ se ka di kɔfɛmɔgɔw ma minnu bɛ k'an lajɛ k'u b'a sɔrɔ wa o de ka gɛlɛn adama n b'i fo la kosɛbɛ ne yɛrɛ dirisa kanubaga ye kɔfɛmɔgɔw de ye kosɛbɛ donc ne tɛ se ka fɛn sɔrɔ ka fisaya i ma fɛn dɔ bɛ se ka datugu waati dɔ la sani waati dɔ cɛ mais ne fɛn o fɛn bɛ ne dirisa kunna n'o ye dɔnni ye ko ala sɔnna dɔnni min ye dɔnni ɲumanw ye ah, ni ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ ah, ni ala sɔnna kɔfɛmɔgɔw bɛn'a sɔrɔ parce que olu de ye n kanubagaw ye u ye n kanubagaw ye cogo di caman bɛ yen nɔ degun de y'u sɔrɔ ni mɔgɔ degunna u tɛ taa fan wɛrɛ dɔn a yɛrɛ la dɔw bɛ yen u taara yɔrɔ dɔw la a ma ɲɛ u bolo wa sababu ma kɛ yen nɔ bon an kɔni dɔw yɛrɛ nana ne yɛrɛ fɛ u ka sababu ma kɛ ne bolo kosɛbɛ parce que dɔnni baaraw de don mais ni ala sɔnna eh, ne bɛ u dɛmɛ ni a ye adama n bɛna yirimugu in n bɛ layidu d'i ma kɔfɛ mɔgɔw n y'u kanu kosɛbɛ eh, ni mɔgɔ y'i kanu o fana b'a kanu komi n'an ko ten teri ye maa ye o fana kana kɛ wara ye dugu jɛ o jɛ olu b'u ka forfait ta u bɛ ne lamɛn u bɛ n lajɛ n kanu b'u yɔrɔ bɛ n wele donc mɔgɔ min y'i kanu ka a yɛrɛ ka ko bɛɛ bila ka to ka min fɛ o y'i kanubaga de ye n'i ma se ka min k'o ye i t'o de dɔn min ala m'o sababu de d'i ma waati donc ni ala sɔnna yirimugu ko ne bɛna n b'a di kɔfɛ mɔgɔw ma i y'a faamu ni ala sɔnna n bɛna di kɔfɛ mɔgɔw ma inshallah
nka an bɛ prix to i yɛrɛ n'u cɛ wa walima an bɛ se k'a da fɔ maaw ye minnu bɛ kɔfɛ u k'u jigi d'a kan

ne de ko nɔ ne bɛ kuma a kan parce que ni mɔgɔ ye fɛn k'i ye a ka kan i k'a lakale o ye ne yɛrɛ adama dancogo ye ne b'a fɔ maa t'i ka juru kani lahara mais dɔnnikɛla n'i y'a kɛ ne ne tɛ sa k'a to ne m'a fɔ n ye min ye dirisa ka jɛ fɔlɔ la sɔmi n ka safinɛ in fɔ a sɔrɔla yirimugu in na o kɔfɛ ne nana safinɛ sɔrɔ a bolo ne ye min y'o la diɲɛ y'o fɛnɛ mɛn donc o don n'a nataw la an bɛ baro sigi safinɛ fɛnɛ kan ne ye min ye o fɛnɛ na n'a bɛ kuma o kan ka d'a kan hadamaden n'i ye fɛn sɔrɔ k'i to cogo min n'i sansira ka b'o la ɔ sɔmi i k'o fɛn sɔrɔ i tun bɛ cogo min e b'o dɔn o fɛn sɔrɔlen fana kɔ i kɛra min ye i kan k'a to diɲɛ fana ka bɔ a kalama diɲɛ ye sababu ye mɔgɔ bɛɛ ka sababu tɛ dirisa bolo nka ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ dirisa an ni a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a bɛna fayida damadɔ di bi ta an b'a bila o tɛ baasi ye k'a yira aw la k'a fɔ yirimugu min kofɔlen filɛ ne bɛ dɔɔnin fara a kan ka d'a kan dirisa t'a fɛ ka kuma a kan mun na ne bɛ dɔ fara a kan ne y'a ye a y'a di ne ma don min a ko ne ka taa kɛ k'a lajɛ ni dɔnni ye tiɲɛ ni dɔnni ye nkalon a ne ko k'o ye tiɲɛ ko ne dan b'o de la wa ne b'o de fɛnɛ fɛ dɔnni dɔnnikɛla k'a fɔ taa kɛ n'i ye tiɲɛ ala n'i ye nkalon walahi o don na a ye ne hakili jigin mori sɛbɛ ni dɔnnikɛla sɛbɛlamaw ma ne taara a y'a fɔ cogo min n y'a kɛ ten a ko n ka da kɔrɔ kelen ma aa ne tɛ suguya fɔ maa ye dɛ nka n bɛ ala tanu n bɛ dan o yirimugu in kɔnɔ anw ye bonya sɔrɔ an ye karama sɔrɔ an ye relation sɔrɔ ne yɛrɛ ma sigi kabi a kɛra ne bɛ voyage de la hali semaine tɛmɛnen nin waati y'a sɔrɔ ne bɛ mobili kɔnɔ donc an tɛ sigi bilen o bɛɛ ye ala tanu dɔ ye donc an b'a fɔ karamɔgɔ dirisa ye k'a ni ce a sɔnni an bolo ka nin di waati danni ma a bɛ baara fɛn o fɛn kɛ mɔgɔw ye an bɛna a bɛɛ ɲini a fɛ kelen kelen a ka kelen kelen bila nɔgɔya kɔnɔ diɲɛ ka se ka bɔ a kalama sabu dɔnni nkalon ye dɔnni tiɲɛ datugu o de y'an siran an bɛ ka siran kuma dɔw fɔli ɲɛ mais n'an ye tiɲɛ ye a ɲininen don an fɛnɛ fɛ diɲɛ ka bɔ a kalama eh, karamɔgɔ dirisa an b'o to yen lamɛnbaaw bɛ wasa ni ala sɔnna o hakili lajigin minnu bɛ faransi jamana kan minnu bɛ espagne minnu bɛ allemagne u bɛ diɲɛ fan o fan fanta keyita bɛ faransi jamana kan safinɛ kɔni sera yen safinɛ in tɛ kurunin kelen ye dɛ a bɛ mana siyo de kɔnɔ a sɔngɔ ye waa mugan ye depuis i ma taa ɲini adrɛsi bɛna tila ka bila an ka image duguma n'i ye adrɛsi wele nimoro bɛ d'i ma safinɛ bɛ sɔrɔ cogo min cɛ y'a ko o muso y'a ko o maa si ma safinɛ in ko mali dugukolo kan yan k'i ma segin ka n'a san o b'a yira anw na ko wasa dan don karamɔgɔ dirisa an b'a to yɔrɔ la an bɛ na fayida nɔfɛ

ɲamaku kelen kelen ɲamaku d'i ma gɛrɛsɛgɛ la an bɛ min minɛ ɲamaku kelen kelen ah. ɲamaku min ka jiri miiri ni fɛnw na a ah, bila ah, ala bɛna o d'i ma gɛrɛsɛgɛ o ye kabako ye bi dɛ adama ɲamaku dɔɔnin tigɛ dɔrɔn mɔgɔ n'i ti fɛn dɔn min na i ti fɛn dɔn a yiri dɔw mako dilan yiriw ma da dɔwɛrɛ kama an ka mako dilan kɔ n'i ye ko yiri i ko adamadenya adamadenya tɛ se ka taa yiri kɔ i b'a dɔn i t'a dɔn i bɛ baara kɛ ni yiri bon mɔgɔ i bɛ yɔrɔ yɛrɛ min na o yiri i ka fura de bɔ ye kosɛbɛ i ka fura tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ni ni ni ni i bɛ yɔrɔ min na n'o ye yiri t'a la donc ɲamaku adama

i bɛna ta kafi adadu la kɛmɛ tan ni kelen o ta dɔrɔn o tun mun ɲɛna dɛ n'i ye wurudi in kɛ asitafurulayi kɛmɛ kɔfɛ sɔli kɛmɛ kɔfɛ i bɛna zikiri in kɛ n'i ye zikiri in kɛ i bɛ i tɛgɛ de kɛ ka a b'a a gosi duguma dɛ n'i ye i ka dugawu kɛ ka tila tan n'i ye kɛmɛ tan kɛ tan ni kelennan i b'i tɛgɛ jan ala ye ala jugu de bɛ ne la jugu min bɛ ka ne mago sa jugu min bɛ ka don ne ka ko la adamaden jugu jinɛ jugu juguya fɛn o fɛn n'o de bɛ ne ka ko la adama dugawu k'a ko la dɔrɔn tɛgɛ kelen in kana na k'a kɛ ka dugumakolo gosi adama i ti dɔgɔkun sɔrɔ la juguya o juguya n'a b'i la ala b'i jugu bɛɛ cɛ ka mɔgɔ mɔgɔ k'a tɛ fara la fiye ala o t'a ta ka bɔ fan wɛrɛ fɛ.
karamɔgɔ dirisa i ka folikan laban bi nin waati in kɔnɔ ani ka ɲɛsin diɲɛ maa ma diɲɛ kɔfɛ maa minnu b'i jateminɛ a ka ja réseaux sociaux sanfɛ adama n bɛ bɛɛ fo n bɛ fɔlɔ ka e yɛrɛ fo ka abudramani fo ka gara fo abudramani fo kosɛbɛ n'ale fana bolo kan kosɛbɛ cɛsiri n b'a fo a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ ale de bɛ tila ka na image fana ta kuma caman n b'a fo kosɛbɛ kɔfɛ an bɛ gara fo

n b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn an bɛ min d'u ma ala k'a k'u ka fura ye n bɛ min d'u ma ala k'a k'u ka sababu ye dɔw b'an lamɛn i b'a sɔrɔ dɔw y'an kanu hali an ka fɛn dir'u ma i b'a sɔrɔ an b'u mago ɲɛ an kanu de don an b'olu fo dɔw yɛrɛ bɛ yen olu b'an lajɛ u mago foyi t'an bolo fɛn na sɔrɔ an kanu dɔrɔn ten an bɛ fɛn fɛn kɛ ka d'u ma u ka fo olu fo olu ka foyi yɛrɛ t'a la olu kɔni y'an kanu an b'olu fana fo donc an ka foli ye bɛɛ ye k'a daminɛ mali kɔnɔ yan fo ka taa se mali kɔkan ani bɔgɔra hayidara an ka foli bɛ yan nin kɛnɛ in kan kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo asalatu wasalamu ala rasulillah ayiwa an lajɛbagaw ne hakili la nin tun ye aw tulo gɛrisɛgɛ ni an ɲɛ gɛrisɛgɛ ye an sera ka min lajɛ an karamɔgɔ dirisa tarawele bɛɛ lajɛlen ko a ma yasi karamɔgɔ a yɛrɛ sigilen bɛ maɲanbugu mali dugukolo sanfɛ yan i k'a dɔn hadamadenw dɛmɛni kama ala ta kɔfɛ dirisa b'a se kɛ maaninfinw ye i kɛra diɲɛ fan o fan mɔgɔ don n'a tɛ se min na fɛnɛ a tɛ maloya n'a ye ale de b'a fɔ ko n tɛ se ko mɛ n'i bɛ maa dɔn n bila ka t'o fɛ yen n'a tɛ maa dɔn a b'a ko n tɛ maa fɛnɛ dɔn o ye ale ka ko yɛrɛ tɔ diya anw ye k'an jigi fa k'an da a la ni dɔnnikɛla bɛɛ kɛra komi karamɔgɔ dirisa cogoya anw animatɛriw an'an kumalaw an wasalen bɛ to diɲɛ dugukolo kan fo ka se alikiyama jɔ kɛnɛ ma an bɛ dugawu dɔ kɛ dirisa tarawele ye ala ka si di an n'a ma wasala